ejikwana na nwunye di gị kwere gị ekele ofuma kpọmazie ya ọgọ mgbada ọbụla zoro ahụ mara na akpụkpọ ya na-ekoro na be dinta mana cheta na gaara m n'ubi anaghị enwe ọba maka na ngwere ọbụla hapụrụ ukwu osisi ọ ga-akpa wee kpamazie n'ala aka ụmụaka akpara ya ntị adịkwa kedu ka obi ga-adị gị ma ọ bụrụ na onye na-agụgụ gị akwa na ebe m akwa bụzi onye ahụ bụ onye mere gị ihe i ji ebe akwa Ifeanyịchukwu akpata na ego o wee hụ na ihe chere nwoke n'ihu erika o wee kpebie na ya ga-ebu ụzọ rụọ ụlọ tupu ihe ndị ọzọ o wee kpọrọ enyi ya nwoke sị na ya bụ injinia laa n'ụlọ nna ya malite rụwa ụlọ ka ha na-arụ ụlọ aga n'ihu ifeanyị alachigha n'ebe o bi nyefezie ya bụ injinia ụlọ n'aka maka na ọ bụ enyi ya nwoke o nwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ mgbe e nyefere ya bụ injinia ihe n'aka uti ọnwa egbu onye ka atụrụ aka na ihe ọ na-achọ n'uko elu ka ọ hụziri n'uko ala ifeanyị tụkwasịrị ya obi ọ na-abụ ihe ya bụ injinia kwuru ifeanyị anaghị agbagha ya agbagha o zigara ya a kpachaa maka 16 mm injinia aga gota 12 mm ihe ga-eri 20 bags ọ sị ọ bụ 30 bags of cement a wụnye ego na ndụ ọ na-akpọgbu o ruo na gbamgbam e kwuchaa maka 5.0 gauge ọ kwụọ ụgwọ 3.5 ihe niile o ji wee rụọ ụlọ a bụ nke adịgboroja o nweghị nke siri ike ụmụ achịkọta ekwe ọnụ ọ rụcha kpọtụrụ Ifeanyị na anyị emechaala ụbọchị Ifeanyị bịara ileta ụlọ a rụrụ ya ka ihe iron a rụrụ na-ebu tankị dara tankị abụọ a dọkịrị ya n'elu adaa gbarie Chukwu zọrọ ha bụ na ọ bụghị ebe ụlọ dị ka ọ dajere maka ihe e jiri rụ ya esie ike e wee baa n'ime ebelebe egbuo ikuku na-eku gbamgbam a na kpakịrị kpakịrị kpakịrị ihe na-erubeghị ọnwa abụọ mmiri zoo elu na ala na-ehi mmiri mana o nweghị ihe ọ ga-eme maka na onye ọ ma ofuma mere ya a na-ekwu na ọ na ebe ahụ dara ala mebisie ala ga-ezu 8 rooms o were 3 rooms mebisie ala ifeanyị a na-achị ọchị iwe ifeanyị emecha ụbọchị ahụ lachigha gbada Ọka ga kpọrọ ndị Better Life Engineering and Procurement Limited nke Architect Obinna Better Life bụ onye isi ha ha esere ya planụ dizaịnụchaa ya ọ họrọ nke masịrị ya ebido ọrụ ozugbo ozugbo na-egbughị oge tupu ị mara ihe na-eme a rụchana ya bụ ụlọ ihe niile e ji rụ ya bụ ụlọ siri ike ihe ị chọrọ ka ha ga-enye gị achịrị ka isinye ife ifi eko maka na ọ tụ m anya ihe ọ tụkwara na n'ahịa ka e gotere ya gee m ntị anakwa ahụ ụgbọgụrụ na-ajụ ihe na-amị anyụ ọ bụkwa n'ukwu osisi nwere aha ka enyi na-edudewe enyi ya ị chọọ ndị ọrụ ụlọ doro anya ndị ga-agwa gị eziokwu nyekwanụ gị ihe ị chọrọ n'ụlọ ma osise ma ọrụrụ chọwa ndị Better Life Engineering and Procurement Limited anaghịkwa eji akpata atụfu abụ ọgaranya Better Life bụ ọkaibe ebe ọ bụla ọ sọrọ gị gị nọrọ ha ga-abịa n'ebe ahụ rụọrọ gị ya isi ụlọ ọrụ ha dị n'Ọka nke steeti Anambra agadi nwaanyị anaghị akarịkwa nka na egwu ọ ma agba ọ bụ akara ekwentị ha bụ ihe ị na-ahụ n'ihu ebe a ị ma na ego bụ onye ije emekwa ngwa ngwa emeghara ọdachi chọwa ndị Better Life Engineering and Procurement Limited taa maka na enwere eke